Hello a pháistí, conas atá sibh? Fáilte romhaibh thíos chun cladaigh agus mar. go bhfuil mé chun an mac tíre a chuaigh go tóin na farraige a léamh. Tagaigí liom is feicimid cén saghas aistear mór fada a dhéanann mac tíre inniu. An mac tíre a chuaigh go tóin na farraige. Bhí mac tíre ann fadó agus bhí an-tóir aige ar an bhfarraige, ar na báid a bhíonn ag seoladh uirthi agus ar na héisc a bhíonn ag snámh inti. Mac Tíre ab ainm dó. Maidin amháin, bhí Mac Tíre ag iascach sa sruthán nuair a mhothaigh sé rud éigin ag tarraingt ar an dorú. Bhí rud éigin i ngreim aige. Tharraing sé. Agus tharraing sé. Agus tharraing sé buidéal i dtír. Istigh ann bhí bileog pháipéir. Bhí iontas ar Mhac Tíre. Thóg sé an bhileog amach

scairf dhearg agus claíomh adhmaid. Ghléas sé é féin d'fhéach sa scáthán agus d'fhógair os ard, Is mise Mac Maol na Mara! Dar m'fhéasóg, is liomsa an t-órchiste! Nuair a bhí sé in am lóin, thug Mac. tíre a chairde le chéile. Crochaimis ár seolta, ar sé, agus léim in airde ar an mbord. Gabhaimis sa tóir ar an órchiste. Chun na farraige linn, mar sin, arsa Valentin agus é ar bís. Chun na trá linn, arsa Lulou. Céard is trá ann? arsa Yeti. Agus bhuail siad bóthar. Nach breá í an trá! Fad a bhí a chairde sínte ar an ngaineamh ag déanamh bolg le gréin nó ag cuardach sliogán, bhí Mactíre ag siúl síos suas go mífhoighneach. Imeoimis, a chomrádaithe, ar sé arís. Tá an t-órchiste ag fanacht linn. Fan ort go fóill, arsa a chairde. Tá an trá go hálainn. Bhí bád beag ar ancaire gar don chladach. Turas gearr ar an bhfarraige agus tabharfaidh mé ar ais í, arsa Mactíre leis féin. Chuir mac tíre a smut le gaoth agus d'imigh ag seoltóireacht roimhe sa tóir ar oileán an órchiste. Bhí an mapa i lapa amháin aige agus a theileascóp sa lapa eile nuair a d'éirigh long seoil amach os a chomhair. Ó, mairnéalaigh, ar sé, beidh siad in ann mé a threorú! Tháinig an long seoil ina threo go gasta. Ná habair! Bhí sé lán le foghlaithe mara. Faoi réir do bhordáil! a bhéic siad. Gan taise, gan trócaire! Agus féach iad, na foghlaithe mara, agus an bratach thuas ansin. Léim an captaen ar bord. Chuaigh an seanchú mara ag cuardach ar fud an bháid agus chaith sé an mála agus an phicnic san fharraige. Rinne mac tíre iarracht an mapa a chur i bhfolach, ach faraor. Cad atá i bhfolach ansin agat?

Bhí sé ina aonar i lár na farraige, gan mhapa, gan phicnic, ach ní raibh deireadh fós lena chuid trioblóidí. D'ardaigh an ghaoth agus las scal tintrí an spéir. Na habair, arsa mac tíre, stoirm! Féach air ansin, stoirm mhór! Sular éirigh le Mac Tíre an seol a ísliú, tháinig maidhm mhór mhillteach agus bháigh sí an bád. Síos le Mac Tíre go tóin poill. Nuair a tháinig Mac Tíre chuige féin, bhí sé ina luí i sliogán mór ar thóin na farraige. Pffaach! ar sé, agus léim sé amach as an oisre. Cá bhfuil mé? Faoin bhfarraige, a thalmhaí, arsa deilf leis. Suigh in airde ar mo dhroim. Tá Manannán Dia na farraige ag fanacht leat. Táim faoin bhfarraige, arsa Mac Tíre leis féin go faiteach. Cén chaoi a bhfuil mé in ann análú? Tá cumhachtaí móra ag Manannán, arsa an deilf. Leag an deilf Mac Tíre anuas i bpálás iontach déanta as péarlaí is sliogáin. Faoi dheireadh thiar, a Mhac Tíre, arsa Manannán go sásta. Thug an buidéal anseo thú. An buidéal! arsa Mac Tíre. Bhí iontas an domhain air. Míneoidh mé an scéal duit, ach ar dtús caithfidh mé cabhrú leat. Tá na lapóga sin atá agat rómhall faoin bhfarraige. D'ardaigh Manannán a thrírinn agus, rinneadh eireaball éisc de chosa deiridh Mhic Tíre. Féach ansin. Anois tá eireaball éisc air. Féach ansin. Hmm. Bhí Mac Tíre chomh sásta gur iompaigh sé tóin thar ceann faoin bhfarraige. Ar fheabhas! arsa Manannán. Ar aghaidh linn go beo. Le cúpla buille dá eireaball, tháinig Mac Tíre go háit a raibh éisc den uile dhath, sliogáin mhistéireacha agus bláthanna feamainne ann. Seo í mo ríocht. an fharraige, arsa Manannán. Nach í atá go hálainn! arsa Mac Tíre. Ach tá sí i mbaol, arsa Manannán. I mbaol! arsa Mac Tíre agus uafás air. Ba ansin a chuala siad an bhéic. Cabhair! Ar ghrinneall na mara bhí toirtís greamaithe in eangach iascaigh. Shnámh mac tíre go dtí í agus ghearr sé an eangach lena fhiacla. Go raibh maith agat, arsa an toirtís. Shábháil tú mé. Tá na heangacha sin contúirteach. Téimid i bhfostú iontu i gcónaí. Shnámh mac tíre agus Manannán thar aill faoin bhfarraige. De réir a chéile bhí an fharraige ag téamh ina dtimpeall. Ní raibh éisc le feiceáil agus bhí an t-uisce ag éirí liath. Céard atá ag tarlú anseo? arsa mac tíre go himníoch. Truailliú! arsa Manannán go míshásta. Tá muintir na talún ag caitheamh a mbruascair san fharraige. Tá siad á milleadh de réir a chéile. Sin an fáth go bhfuil do chúnamh uaim. Ach cad is féidir liomsa a dhéanamh le stop a chur leo? arsa Mac Tíre agus é trína chéile. Inis do na talmhaithe faoi do thuras faoin bhfarraige. Abair leo go bhfuil an fharraige i mbaol agus go gcaithfear í a choinneáil slán. Déanfaidh mé é sin, arsa Mac Tíre. Agus féach ar an truailliú go léir Féach, níl sé go deas, an salachar thíos ansin faoin fharraige. Go raibh maith agat, arsa Manannán. Gabh i leith go bhfeicfidh tú. Thug Manannán Mac Tíre go dtí long bháite. Ar an ngaineamh, beagnach clúdaithe ag an bhfeamainn, bhí seanchófra mara agus istigh ann míle bonn óir. Seo é órchiste Mhacáin Mhaoil, arsa Manannán. Is leatsa anois é. Sin é a bhí á chuardach agat, nach ea? D'fhéach Mac Tíre ar an órchiste, ansin dhún sé an cófra. Go raibh maith agat, a Mhanannáin, ach níl sé uaim. Seo é an fíor-órchiste thart timpeall orm, an fharraige. Tuigeann tú an scéal go maith, arsa Manannán, ach cén chaoi a bhféadfadh mé buíochas a ghlacadh leat? Dá dtabharfá mo mhapaí agus mo bhád ar ais dom Bheinn an-bhuíoch díot, arsa Mactíre. Tabharfaidh, gan amhras, arsa Manannán, agus rinne sé gáire. Agus ní chuirfidh na foghlaithe mara isteach arís ort? Agus féach, tintreach ar bádh long na foghlaithe mara ionas nach gcuirfidh siad isteach ar Mhactíre riamh arís. agus is mar sin a tharla go raibh Mac Tíre ar ais ar an halmadóir arís agus é ag seoladh na farraige móire. Bhí an ghrian imithe faoi nuair a tháinig Mac Tíre i dtír ar an trá. Is ansin atá tú, arsa Lúlú go sásta. Cá raibh tú imithe orainn? Bhí mé imithe ar thóir an órchiste agus tháinig mé air. I ndáiríre! arsa Vailintín, agus cá bhfuil sé, mar sin? Taraigí anseo, arsa Mac Tíre, go n-inseoidh mé daoibh é. Féach an Mactíre thar n-ais ar an trá lena chairde arís agus é slán sábháilte ach le scéal mór aige, nach bhfuil? Só, b'in an Mactíre a chuaigh go tóin na farraige súil agam gur thaitin sé libh anseo cois cladaigh agus anois ag dul ag tumadh slán!